Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse komwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife a Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Ah, ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri kuona zoti ah, anthu ena eh? anthu ena ake kuti anaba chinangwa ena anaba nkhuku tikunena pakadali pano akuseva mwina 7 years m'prison eh? akuseva jere ndithu chifukwa chokuti anaba dzinangwa m'makwalalamu anaba chimanga eh, dowetu chimanga chake anaba dowe mwina muwiri mapa- ma- ma- mapesi awiri koma tikunena pano ali mkati Ah, ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri ah, komanso zimatikhuza ndi kutikhumudwitsa tikamaona kuti anthu amene amakhuzidwa ndi milandu yayikuluikulu akuyenda ndithu free akuyenda momasuka panjapa akuyendera zimagalimoto zopuma kugona bwino kudya pabwino pomwe tikunena pano anthu ena ake kuti anaba dowe kapena kankhuku kamodzi tikunena pano ali mkati ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri timazungulirazungulira social media uh, timazungulirazungulira ndithu kuyang'anayang'ana kuti kodi chimene chikuchitika ndi chani pamene tinakumanizana ndi kavidiyo kamene kakuonesa kunena zokuti amutulusa pa belo uh, amutulusa pa belo chifukwa chokuti uh, mulandu wake akuti ndi waung'ono eh, titamvetsera ndithu akuti mlandu wake ndi waung'ono ndipo wapatsidwa uh, zoyenerezeka kuchita kapena kutsatira uh, mogwirizana ndi belo imeneyi titaonetsetsa ka video titaona ndithu anthu akudumphadumpha kusangalala kunena zokuti ena mpaka kumafika kunena zoti ali kuti amayiwo ndiwabereke ali kuti amayiwo ndiwabereke kumayang'ana munthu amene akudumphadumpha akunyadira munthu womvetsa chisoni kwambiri munthu womvetsa chisoni kwambiri munthu wokuti ayenda pansi ali peya peya peya peya kuyenda pansi kubwerera ku nyumba kwace ah, pamene akumuchemererayo kapena akumululutirayo ayenda pa chigalimoto chonyetima chigalimoto chopuma hmm? munthu wokubaso wachabechabe munthu wokuba mbava watibera ma- ma- ma- mabiliyoni ankhaninkhani eh? anthu ndi okubatu awa anthuwa ndi okuba atibera mabiliyoni mabiliyoni ndipo ana anthu oyipa amenewa ndi anthu oyipisisa hmm? koma inu muli bize pamenepo kuwaombera m'manja kwa- kuwalulutira bwerani ndikuberekeni kuchiyang'ana chimunthu chikuti chifuna chimbereke munthucho chili mbukutuwa ukachoka pene kuyenda tanga tanga tanga tanga pansi kubwerera ku nyumba kwako ukakafika kuja ukadyere kholowa wosasanso kholowa wake ukatero ukagoneso pansiso penepene eh? munthu amene ukunchemerera anakubera ma- ma- misonkho yakoyo a- a- ayenda pa chigalimoto chopuma akatero akuka- akukafika ku nyumba kwake nyama kuchita kutsinkha pogona pake kupayang'ana pogona pake chibedi pogona pake chibedi chokuti chimachita ku- amachita kuchiyankhula kuti mwamba ndikuti chimamtembenuzira mmwamba ku- chagada amungoyankhula chagada ndikuti achimtembenuza chimuyang'anise chagada eh? kumanzere ndekuti chimtembenuze chimwe akangogona iye pabedi kungoziponya nyetete akangoziponya choncho ndekuti azingochiuza chibedi chozochita akangoti chagada ndekuti bedi kuntembenuza kumugonesa chagada Mu- kumanzere ndekuti bedi kuntembenuzira kumanzere kumanja bedi kuntembenuzira kumanja Sa- palibe chimene iye amachitapo pabedipo ama chimene amagwisa ntchito ndi voice basi azingoyankhula bedi nkumachita ulemerero ulemerero inu muli bize kuwayikira kumbuyo anthu ngati amenewo anthu okuba muli bize kuwayikira kumbuyo anthu amenewo iweyo chonsecho kugona ndi njala dziko dziko lathu ndi labwinobwino koma ifeyo anthu zochitika za, za ifeyo anthu okhala muno mu malawi zomvetsa chisoni kwambiri zomvetsa chisoni ha dziko panopo likuyikira kumbuyo mbava zigawenga nah, kuyikira kumbuyo mbava ku- ku- ku- ku- kuchemerera mbava basi ukangotuluka kungoti ehe anthu eh, eh, omweyo amayi omweyo amayi omweyo ama- amayi omweyo wake ati mbava izi amayi omweyo wake ati zomvesa chisoni kwambiri zomvesa chisoni kwambiri komanso zokhumudwisa amanditcha Pango lei Malawi ndine munthu wo- wokhumudwa basi kuona mmene dziko lathu lipena pake zinthu zikuyendera ndipo sizikuyenda bwino sizikuyenda bwino ayi chonchobe tingowamvera chisoni komanso chifundo anzathu amene ali kundende anamangidwa chifukwa chokuti anaba nkhuku ti anapiye anaba mazira anaba chinangwa anaba dowe tingowamvera chisoni kwambiri kuti mulungu awakhuze ndi zanja la chikhululuko kuti mwina miracle inayake iwagwereko nawonso angathe mwina kuzatuluka siku lina nkumazayendayenda panjapa momasuka Ah, ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri kuona zoti ah, anthu ena eh? anthu ena ake kuti anaba chinangwa ena anaba nkhuku tikunena pakadali pano akuseva mwina 7 years imprison eh? akuseva jere ndithu chifukwa chokuti anaba zinangwa mmakwalalamu anaba chimanga eh, dowetu chimanga chake anaba dowe mwina muwiri mapa- ma- ma- mapesi awiri koma tikunena pano ali mkati Ah, ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri Ah, komanso zimatikhuza ndi kutikhumudwisa tikamaona kuti anthu amene amakhuzidwa ndi milandu yayikuluikulu akuyenda ndithu free akuyenda momasuka panjapa akuyendera zimagalimoto zopuma kugona bwino kudya pabwino pomwe tikunena pano anthu ena ake kuti anaba dowe kapena kankhuku kamodzi tikunena pano ali mkati ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri timazungulirazungulira social media uh, timazungulirazungulira ndithu kuyang'anayang'ana kuti kodi chimene chikuchitika ndi chani pamene tinakumanizana ndi kavidiyo kamene kakuonesa kunena zokuti amutulusa pa belo uh, amutulusa pa belo chifukwa chokuti uh, mulandu wake akuti ndi waung'ono eh? titamvesera ndithu akuti mulandu wake ndi waung'ono ndipo wapatsidwa uh, zoyenerezeka kuchita kapena kutsatira uh, mogwirizana ndi belo imeneyi titaonetsetsa ka videoko taona ndithu anthu akudumphadumpha kusangalala kunena zokuti ena mpaka kumafika kunena zoti ali kuti amayi wonde abereke ali kuti amayi wonde abereke kumayang'ana munthu amene akudumphadumpha akunyadira munthu womvetsa chisoni kwambiri munthu womvetsa chisoni kwambiri munthu wokuti ayenda pansi ali peya peya peya peya kuyenda pansi kubwerera ku nyumba kwache ah, pamene akumuchemererayo kapena akumululutirayo ayenda pa chigalimoto chonyetima chigalimoto chopuma hmm? munthu wokubaso wachabechabe munthu wokuba mbava watibera ma- ma- ma- mabiliyoni ankhaninkhani eh?

ukachoka pamenepo uyenda tangatangatangatanga pansi bwerera ku nyumba kwako ukakafika kuja ukadyere kholowa osasanso kholowa wake ukatero ukagonenso pansiso penipeni eh? munthu amene ukunchemerera anakubera ma- ma- misonkho yakoyo a- a- ayenda pa chigalimoto chopuma akatero akuka- akukafika ku nyumba kwake nyama kuchita kutsinkha

akangoti chagada ndikuti bedi kuntembenuza kumugonesa chagada Mu- kumanzere ndikuti bedi kuntembenuzira kumanzere kumanja bedi kuntembenuzira kumanja Sa- palibe chimene iye amachita pa bedipo ama chimene amagwisa ntchito ndi voice basi azingoyankhula bedi chakumachita ulemerero ulemerero inu muli bize kuwayikira kumbuyo anthu ngati amenewo anthu okuba muli bize kuwayikira kumbuyo anthu amenewo iweyo chonsecho kugona ndi njala dzikolo dziko lathu ndi labwinobwino koma ifeyo anthu zochitika za, za ifeyo anthu okhala muno mu malawi zomvesa chisoni kwambiri zomvesa chisoni ha dziko panopo likuyikira kumbuyo mbava zigawenga Ah, kuyikira kumbuyo mbava ku- ku- ku- ku- kuchemerera mbava basi ukangotuluka kungoti ehe anthu eh, eh, omweyo amayi omweyo amayi omweyo ama- amayi omweyo wake ati mbava izi amayi omweyo wake ati zomvesa chisoni kwambiri zomvesa chisoni kwambiri komanso zokhumudwitsa amanditcha pangolin malawi nine munthu wo- wokhumudwa basi kuona mmene dziko lathu lipena pake zinthu zikuyendera ndipo sizikuyenda bwino sizikuyenda bwino ayi chonchobe tingowamvera chisoni komanso chifundo anzathu amene ali kundende anamangidwa chifukwa chokuti anaba nkhuku ti anapiye anaba mazira anaba chinangwa anaba dowe tingowamvera chisoni kwambiri kuti mulungu awakhuze ndi dzanja la chikhululuko kuti mwina miracle ina yake iwagwereko nawonso angati mwina kuzatuluka siku lina nkumazayendayenda panjapa momasuka
tikuyamikireni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidziyendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu